alọ dị mma agụ alọ alọ dị njọ agụ alọ chi ụtụtụ ji ewe olugokwa nri abịa m ka m ji eme mmọnwụ amụ na akwa onye ọbụla tụrụ dibịa mmụọ na-emelụ nwoke mmụọ na-emelụ nwaanyị mebụrụ onye na-abịa ala ala mere ogbenye ọdị nkọtọ nkọ alọbụ n'agụ mmụ na-akwa onye ọbụla tụrụ na-ekwu anyị si ka anyị kene gị n'ihe mere eme na anyị agụlụgo alọ gala aga new year ka anyị nọ mana o nwere ife m sị ka nkene gị na nke i melụ maka na ife niile m yọrọ gị last year na i megbadoro ba ncha tijara dibịa onwerọ ụmụazị na-alụlụ ọrụ nke nwụrụ na accident dibịa onwerọ onye nwụrụ ọnwụ ike onwerọ onye a sị na-achọ dibịa achọ n'ime ha ncha wee sị ka nkene na nke ahụ sị ka nkene na project anyị rụchasị finishie mepee akụkọ ọjọọ abịarọ n'ime mmadụ anwụrọ dibia

mana ka mma ka mma eme dibịa na onye eme m adị m nnekwu dibịa amụgwọ ebube ndị dibịa ọ ife ọ bụ mụ bụ igbo bụ ndị dibịa ọ ife ọ bụ mụ bụ proudness ndị dibịa dibịa maka na ụbọchị bụrụ gboo anyị mara ihe a na-ekwu na dibịa mana tata ị fụ na ọnụ kwuru njọ ekwubegokwana ugbu dibia a na-akpọzi nwa dibia ọgaranya mana ụbọchị bụrụ gboo a na-akpọ nwa dibia atịtị mana ya e-prove go ha wrong mmụọ ka mmụọ ekwuru m na this year na onye ewu ụlọ anyị a-continue kwa wube dibia na owu onye a na-ewu ụlọ kwa alọ mana ị na-eke ụwa ji ụwa dị ịbụ na m ya continue kwa na wubekwa mgbe ka anyị wuje 2023 2024 zi onye ya ewukwazi ya wubekwa idu nnegwu na ọ bụla m mere onwe m n'ọchị na-eme latest update akpara idu nnegwu ife niile anyị yọrọ ụnụ ụnụ mere ya tijara m wee sị ka nkene ụnụ ọ dụrụ izi ọ dụrụ izi

mana onye nwere ofu moto enwere moto Ọ ife ọ bụ. onye nwere akwa kpam ofu ofu polo na ofu jin o nwere akwa onye nwere ofu akpụkpọ enwere akwa na m kwuru si na this year na anyị ga-etikwu ọgwụ n'elu ọgwụ Dibịa. Ị na-eme ọbara ọra. Ọ dị n'ọfọ. nọọ higher higher ka anyị na-agba anyị na-agbatụla agbatu ọgwụ anyị ji wee mee odogwu na 2022 ọ ya adịkwa anyị adịkwuo ya ọgwụ dibia ka anyị wee mee 2023 ekwu si na anyị ebupụtala agba ka anyị idu nnukwu uche ụbọchị agba aka ka anyị were ya wee chụkwa this year na mụ gwara ndị mmadụ si ya na o nwere onye enyere uwe aka ọ bụ ya enyere onwe gị aka dibịa ichere ka mma o mere gị ma ka mpa gị mere ma na mpa gị kpata ego na mpa gị ya satọrọ gị mba abachi kunie je zọpụ onwe gị na bibe alụ ụlọ na a na na a na-ebu ụzọ sụọ a- a- ahịhịa dibịa a sụsịa ahịhịa e wee waa foundation ị ma nọkatara dobe blọkụ n'elu ala nkịtị so kunie je mara ife na-eme gị ife ahụ merụ na ị gbara amụ nọọ nwoke ka ị bụ na ọ dị ka ụwa nkewa dị iche ife ahụ merụ na last year niile na ife niile ị planụ na ọ garọ ka i si chọọ o nwere ife kọsụ ya dị eje eje mmadụ ibe dị ibe ahụ ele afụ ka o ji adị onye ọrịa balụ kwesịrị ka o jee test ka ọ mara ife na-aya ya dibịa wee mara ụdị ọgwụ ọ ya-aṅụ ka ọ dị mma ọ ife ọ bụ na onye ife a na-agarala ọfụma bụ ọgwụ ka ọ ya-agwọ ọ dị mma dibịa ịma ama chọrọ ikwube maka asị eje chụọ aja na ajala je chụọ aja ka ọ lapụ ya bụ na ya na-ekwutọ dibịa ma ọ na dibịa na-ekwutọ dibịa ibe ya adama agbastaga maka na ọ bụrụ ka m kwube okwu ife dị n'ịchụ aja ugbua ndị agha ala ekechasị ya maka na a na-akarị okwu akarị eziokwu dibịa adịrị bụa e tie mkpu adịrị bụa ya so na ife m chọ ka m gwa ọra na eze kunie je chọọ ife ị ya-eme onwe gị na ị na-agba mbọ na ọ na-agara aga nwere ife kọsụrụ dibịa onye ala dọrọ bụ ọgwụ ka ọ ya-aṅụ ọ dị mma ala akwụsị ya moto ọbụla mebiri emebi ejeriri mekanik dibịa ikolobịa ọbụla aka dị ụkwụ dụ mana ọ na-emerọ ọfụma nwere ife kọsụrụ ya

ị n'obodo oyibo mana Disemba luo ndị ọzọ anataba ka ba jeje fụ parents ba ị nọrụ n'obodo oyibo ọlụ maka na i jirọ ego i ye-eji naa Ọ ife ọ bụ onye ji ego a na-echele na o nwetara akwụkwọ obodo ma ọ na o nweta akwụkwọ obodo i ye-elugodu ka i je fụ ndị ị lapụrụ wee nata Dibịa! o nwere ebe Onye mmụta ọbụla n'obodo oyibo 10 years 5 years even three years without anaghị ruo ụlọ ọ na-emere ọfụma side m ka nso aghọta ọkpọghị ibe ya bụ from January to November ọ ala agbakasịba ahụ ka i lugodo ụlọ je fụ ndị ọ maka na ejilọ ego ma na ụlọ mana ekwu sị na this year na ụzọ ya-emepere gị Isi a, Yeah. ise, ị ga-anata ise, ka ị bịa bịa fụkwa ife dị iche ise. Ise. na ọ bụrọ etu afụ etu afụ be anyị dụ mgbe ahụ ị pụrụ ka ọ dị kịtaa na o nwere ike i jezie bata ọ bụ na alụgo ụlọ elu n'ilu be nna gị maọbụ i nwe ike jezie bata ọ bụ na Okechukwu egogo moto ma na n'obodo oyibo eri mgbe abụọ dibịa so ọ ya-adịrị okorobịa ọbụla n'obodo oyibo na mma ise ihe ya abụghị ọyie ụmụnne anyị niile eji eji na nga ekwu m sị na this year ka ihe efu amụ ka i ye-enwe freedom ise

ga-elere izi elu ụmụ nwoke na nwaanyị ọbụla a ka ji eji ise ka Igbo fụ maka na ife Igbo fụrụ n'anya ka fa na-ekweta dibịa ọ ka i kwuru ka ọ ya-eme agba m ndụ mụ na chi m bụ na mụ ana-egburo mmadụ ọ bụrụ na m egbugo mmadụ ọnwụ gbuo bụ na m apụtago ụbọchị nwanụ gọọ ọfọ sị ka mmadụ nwụọ o gbuo m mana anyị ma ihe na-eme mmadụ nwụrụ ana m egburo mmadụ onye ilo m anwụna ka ọ dụ ndụ ọ fụ echi na mụ ka na-agaba n'ilu ka ọ wee fụ ka anyị si kwado 2022 ka unu na-ebere ya ebe 2023 ka anyị si wee kwado ọgbụgbọ one leg dibịa na enwere mgbe azọ nta ohu nwee mgbe skere ohu ma nkịta ahụ ya ya ya ka ị na-ebuzi oke ite agwa ọbara idu nnegwu Igbo bụ Igbo ya dụrụ onye ọbụla na mma ị mara ife ọgbọ gị na-eme solu mebe kama ọgbọ gị ya-agbanarị gị ihe niile a wee na-ekwu bụ n'ụwa ka ị dị m ka ọ dị ya bụ ihe a na-asa gị isi na-elu onye n'igwe nke nwee mee mgbe ị kpatara ego n'ụwa bụ ọgụ mere onwe gị mana ajụrọ m ikwu bụ okwu mmụọ enu m ekene ụlọ ife i merụ na-ekene ụlọ nke ị ka ya eme a sị na mụ na-akpọ ya elu nwoke na nwaanyị ụzọ this year ise ndị ife anyị na-eme na-adị mma ise ndị na-efolo anyị ndị na-ekwu mma n'isi anyị ma ndị ilo mụ ekwu nsị ka ba dị ndụ ise unu egbuna mmadụ maka ya na-egbula mmadụ dibịa maka na ị ya eji anya wee fụsịa ife niile maka na ọ bụrụ na ị nwụrụ o wute mụa maka na ị ya afụzi ife niile ọ ife ọ bụ mba o nwekwa ife ya eme onye ilo m onye ilo m ya abịa na-adị ndụ ise fụ na mụ na-aga n'iru dibịa ọ dị easy lụọ n'ofu hotel kpọọ m ka m bịa lodge ya Yes. n'ime ya. ụba ndị niile na-ekwughere ife ahụ ọ ya ahụ mata social media maka akwa maka akwa maka akwa wise ka ka m mesi mesi occasion si ekwu maka m ekwesịrị ikwu maka m na ọ dịrọ easy dibịa ịmakwa ife m mere ọ gbara igbo yarị na amalụ na ọ ya eme omesi ome ọ bụrụ na obodo oyibo e enye m award eyede m na newspaper buo m ndị ndị magazine ebuo m Ọ ife ọ bụ. ndị tv ebuo m mana ịma na igbo be anyị bụ ekworo na anya ukwu mmadụ eburu ahịa bi nwanne ka ba lee ka ba kee ego elu echi niile ọ sị na eke eri ahịa mmadụ eweta aza ka o nye nwanne ya ka akwụ ya ụgwọ echi niile ọ chọọ ka ọ gaa ya nwanne ya mere eji kwụta ụgwọ ịmara ife mmụ alụ na igbo chọrọ anya ukwu mana eji na ife mmadụ mere wee mekwara ya dibịa onye afụ mee ka o mee gị anya ukwu maọbụ na ọka otituo bụ gbaa nkịtị maka na nja n'igbo ọgụ o nwere ebe nnọwa ndị a mmadụ na-alanye mmadụ na-alanye mmadụ na-alanye mmadụ iyi ekpe iyi ekwe onye a mee ụdị ife onye a mee ụdị ife wee were anya ifere wee menie mma wee maa mmadụ ndị niile a na-asị iyi ekwe iyi ekwe rachapụ ọsọ na-agba eje ebe onye gburu mmadụ ruo kpọrọ mmadụ wee ruo tata ọ ka nọ n'ime na-azọ gba ụfọdụ ndị gbakwuru ọsọ ihe anụ ọlọdụ nwoke ọkpa bụ unu ka o mere ọ ya adịrị igbo niile na mma ise ọ ya adịrị ụmụ ala mma ise adịrị ụmụ ala m niile na mma ise na dịsi ya ụmụ ala m alụtarọ ụlọ ya alụta ụlọ ise ndị agbarọ moto ya agba moto ise na ya ala agwọrọ mmadụ ọgwụ ka mmadụ nwee ego mana anyị ya enwe ego ịmara na onwere ka o ji adị ya bụ doctor mana arụ na-aya ị treat nwurọ onwe gị ife m specialize bụ awele for favor for good luck ọ ife m specialize ụfọdụ sị na ọ ike m bute ebute ọ dị easy jee bute nke onwe onye achọrọ inwe ego n'ụwa dibịa ọ bụrụ na ike mbute ka m bute ma ọ na oke ite ka m gbuonu nke unu ụfọdụ asị na ife anyị gwọrọ n'ọgwụ na-egbu mmadụ gwa m onye anyị gwọsịrị ọgwụ ọ nwụọ onwekwọ gosi m ofu onye ka m nye ya Nobody. 5 million naira ya na-egburo mmadụ ife anyị na-eme bụ ka ọ dị mma ndị onwere bụ ebe ị nọ efu ka nna asị onye anaghị egbu ya na-egbu ya na-egbu ya mana onye ọbụla kwuru anyị ajọ okwu ya eketa ajọ ife ise mana ya na-egburo mmadụ maka na ị ya adị ndụ kama ebe ụkwụ na-abụ ọ bụ mana ị ya adị ndụ fụ na onye ahụ ikwu gwa ka ya na-aga n'iru ọ bụ ọ bụ maka na onye iro m nwụọ ọ na-ewute m ma ife o ji ewute m bụ na nọọsụ fụ ka ka daye ịnọ wee kwujọ m ka ending ya si wee dị maka na ife niile ahụ na-ekwu ya eriga onwere onye mere birthday this year o. Ma ọ bụ onwedo onye onwedo onye celebrate machine kpọrọ bụ wetara onwekwa mma. onye celebrate moto onwedo onye celebrate ụnọ wee fọ ụfọdụ ozu papa fa na ozu mama fa dị na mortuary ị na-achange akwa ihe Dibịa. ayọrọ Chukwu ka ị ma na ya egotanwu slippers m ji eje egwu ọnwa ma ọ moto m ji eje ma moto m ji eje triple p ọkwa ịma moto m ji eje triple p opu lu ya ayọrọ Chukwu ka igote agwa onye ọba mana ọ ya adịsịrị onye ọbụla mma Ise. ka ụmụnna nwezuo akụ ka ilo na asị naa n'ọkịka na-ese ise ụwa ayari ayari ụwa ayari ayari ma nwaanyị adị mma ise na ife na-ese bụ na afụ ụdara n'aka nwata nwa ọ ife ọ bụ mana obere oge ọ ya adịkwuru gị mma na mgbe ndụ na mmụ alụ o nwere ife m chetara o nwere nwanne anyị nwoke a na-akpọ Chiemerie mgbe ahụ o nwere bicycle m bịa yọọ ya bicycle ọ jụ na ọ ya ebie m onye ahụ uwe m o buruzie bicycle a na-aga asị nne ya bụrụ mkpọkọrọ ife ahụ esi n'akụ m nwa mgbe emesịa nwee nke m ndị mmadụ sorokwa mebekwa m that thing mgbe ahụ nweghị ebe nọ m ekwe ka ọ nọrọ maka na ọ jọrọ m njọ basi so ihe niile a bụ anya ukwu mana ọ ya adịsị ndụ nwanne m nke o ya abịa ise ịfụ ka nke mmadụ mee ya na-anyara isi onye ya egbu nwa ibe ya o nwere onye nọ n'ụwa amarọ ife eji egbu mmadụ ọ bụgodu na ọ bụrụ na ụdị ọgwụ ma na ụdị niile onye ọbụla makwa so mana anyị abịarọ ka egbuo mmadụ na onye gburu nwanne ya abụrọ odogwu mụ adịghị egbu mmadụ ibute iyi m tụrụ ka m lachaa m ṅụọ iyi na m egbuberọ mmadụ mmụọ ya abụdụ mfu ebe ọ na-eso afụgo mmadụ na-abụbịa ka akwa mmadụ na mmụọ ka onye awụrụ ọ bụrụ na iwe na-ese wetara milion nwere ego nye ma abụ ụdị ụdị ụdị ọzọ N'anya m. ị na-eme ya eme N'anya nke Dibịa. ọbụla n'iru m. Akpa m. Niile- ife niile dị n'ụwa Kpamkpam. afụ na- ụgbọrọ ọgụ ka ịbụ ka ọ dị mma ọfọ ọgụ Ee, n'efu na nwanne ọ na-aga n'elu iwe wezina ọ na obere oge na nke ọ ya aga Dibịa. kama ijekwuru nwanne o tiu n'ibe a na-arụ ọfọ ọgụ ka o wee dịkwuoro gị mma ise ọ ya adịrị onye ọbụla mma. akwa ọba idu nnekwu ọbọ dibịa ọbọ nkwa ngwa ọbọ nkwakịrị igbogo ọbọ ọta ka agụ o mere nke na-abalị orie mgbe ide ji ogwe eribe agwụ agwụ ọmụmụ bịara mmụba akwa na akwa ekwu m sị ka ọ dịrị okeke na okafọ mma nwoke m ọbụla na-efollow anyị nwaanyị ọbụla na-efollow anyị ise ndị na-agba anyị mgba ka ọ dịkwuolu ha na mma ise ka na ụmụnna nwezuo akụ ilo na asị anaa ise okeke anwụna okafọ anwụna ise ka anyị la wee bata 2023 ekwu m sị na 2024 ka ọ lapụ inwe onye a chọ ise ise unless na onye acha ya ruo maka na ikolobịa ọbụla agbọghọbịa ọbụla megide wee bụrụ papa wee ruo 130 120 ọnwụ gbuo ya ya ya jụrụ chi ya kere ife mere ọnwụ ji gbuo ya maka na ọ nọzugo ise maka na mgbe mmadụ ji wee kagide nka mana ọ na-ejerọnwuzi ije mana ọ na-ekwurọzi okwu ọfụma mana sense ya adịsịzi ya ị mara na o ji ọnwụ ụgwọ anyị kwusị na anyị ya aka nka etu anyị kwuru ka ọ ya adị onye nwere ọjị na-ekwu ka ọ waa ndụ onye ọbụla ndụ nwoke na ndụ nwaanyị ndị nọ n'ọnụ ụzọ ije ka ọ dịrị ha mma eji eji ka a lapụ fa n'okwu na ụka ọ dị mma ka va ji wee jeje dakere ọnwa ise ise ụfọdụ ndị nọ na prison tata bụ ndị zuru ife mmadụ yes mana ọ bụrụ na o nwere na onye ejezu ise ọbụ ụfọdụ bụ ndị ji iwe wee gbu mmadụ Ma- mana ị ma na ife a m na-ekwu nja n'inye bụ ọgụ iji ezi uche ọ ma na onye gbuo mmadụ ọ kwụọ ụgwọ ya ọbụ mana eziokwu si ekwu m sị na aka ahụ ji alapụ andị na ịbata uche wee butuo Ije. ị mara na let's go bụ ije onye ọbụla mana Yes. mgbe ị tụgharịrị anya ị fụ na ọ sọsọ ị kwụ mgbe ahụ ị mara ihe a kọrọ sị let's go bụ ije ọ bụrụ ije ofu Ọ onye bụrụ ije ofu onye. mana mgbe ị ruziri ebe ọ bụrụ ọ bụrụ ọ bụrụ na ekechie onye ọbụla akpa n'anya iru ebe ahụ atọ ebu nke ị fụrụ ọsọsọ ụzọ bịa mgbe ahụ o nwere ike ọ bụrụ na ndị na ndị njekwuere ọgụ erugo nso mgbe ahụ wee dara ọgụ wee titọrọ agwụ ọba n'idu nnekwu nwanne anyị nwoke mama na-akpọrọ aba na ịkpọ aba echi niile a sị na anyị na-eme nkewa na-eme nkewa nwanne anyị nwoke nke eji eji igbo niile maara ya bụ amadike ndị igbo ekwu m sị na ọ nọgokwanụ rie nne ka ọ pụtara na mmụọ achọghịzi ka aka ji elapịa ụmụkpọrọ ife anyị ji wee mara unu bụ mmụọ na okwu fịaba alụ mmadụ agbakwulu mmụọ Ọ ife ọ bụ dị dibịa. na-afụ ka o ji wee dịba gboo so okwu a nwa dịkwa ka ọ fịabago alụ ọnwa ogwu gwụkwọ mgbe anyị atị ibe anyị atị amakwa nnọọ maka na anyị kwuziri na social media ma eji wee ọ dịkwazie ka ibe anyị na ya sasịkwa mgbe ahụ mana anyị na-ayọkwa unu ka dị isi elapụ ịga n'alụ nwanne anyị nwoke ka a bụrụ na elere izi gị Ise. ọ ife m kwuru dị ibe a bụ Ise. Onye eme. Onye eme. Dibịa.

ise onye ọbụla bịara be anyị ife ọbụla na-aya onye ahụ ya kwụsị ise Ee, na ọ bụrụ na ọgwụ adịrị ire agwụ kwụrụ ya ọgwụ na ọgwụ dọ ọgwụdọ agwọ ọ dọbara gị n'isi agwụ ọba n'idu nnekwu ọ dịrị anyị mma ise unu ma na ọ maka na anyị na-egosi ọgwụ online mere onye pụtazie o bupụta picture ọgwụ anyị gwọ gosi online ụmụnne m bụ ndị dib- ndị dibịa ka a kwụsị na igosi ọgwụ online na ọ ya bụ ndị ụka chọ ịrụ ọrụ mmụọ fa fa ejee n'azụ ụlọ rụọ ya afọ mana anyị nwa bụ ndị dibịa bụ anyị chọzi ịlụ ọrụ anyị egosibe na net ị fụ na ya ebupụtabego mmụọ ilo ụmụazị achọbago iji mmụọ wee gwuo egwu onye ọbụla kwụsị igosi ọgwụ online nnekwu okwu maka na o nwegasị ife m na-afụ ị ma na ọ mụ bu ụzọ bupụtebe ọgwụ bupụtebe oke ite bupụtebe everything mana this year anyị kwuru na anyị ama ngosizi ọgwụ na mụ achọghị n'ọgwụ online mana ọgwụ anyị agwọdo isi ya mgbagotakwa na ya ma ngosi ya ka ọ lapụkwa ịbụ ya bụ topic of the town ka nke fa fụ afụ ka fa welugodi ya na-eme topic maka na mụ ma na 5 years gafe kwụsịbeghị mgbe ahụ ka ife niile ka amụkwa anyị egosibekwa ọgwụ so ọ ya adịrị igbo niile mma dibịa Ise. ise otu dibịa bụ otu atụrụ mana ọnwụ na-egbu atụrụ a na-egburu dibịa binie ka a fụ maka na unu afụgo na ya akọ nka ụka ndị ụka jejejeje bute isusu tinye ka ndị dibịa mebe nwebe esemokwu dịnụ wise ya bụ okwu m ise onye ọbara tụrụ na-eme ọbara ụra ị nwere ọgwụ nnekwu ise ise ise mana mmanya ka eji ayọta nwaanyị iwe nwaanyị mere oge anyị na okwere onye nwe ibe ahụ ị na-ahụ ya ọ bụla ndịrị nke ọ na-aṅụ mezuo etu bọtụlụ ọ ṅụsịa ya o ya ekweta ma ndị mama fara ya bụ ọkụ ati ezi faziba kele ebe fa nọ fa ya anọgide ebe ụtụtụ chi chi ofufo osisi okrọkụ

nkịta na mapụtakwana esepụ aka esepụ aka tudon atịkpa eji m ọjị a wee na-ayọ ụnụ mma wara ya awa ka ntinye n'igbo ka ife nnekwu wee mere anyị dị sie ise maka na onye nyere na mbụ ya ekenwe ọfụma mana onye nyere na onye awabiri awabiri wee nye kedu nke onye ejezi ndị ọzọ tinye aka ka nnekwu ife mere anyị ise ife anyị eri ka ọ bịa ise nke eri anyị nya gbafụ ise ekwu m sị na anyị adọ ka aja ana maka na a na-agụtara aja ana ọnụ onye sikwa ọ bụrụ ọ bụrụ omege ebu a na-ebu na anyị bụ igbo bụ pawa

Ife nwa bụ number akwa number ọbụla ị na-akpọ ọbụla ọ bụrọ number ọ fake number scam this is the original number only this number any other number bụ scam

ọ ya adụsịla onye ọbụla na mma ndị ife ọma na-adị mma nwekwara nkwa e kwelu ndị fans ndị na-efolo akwa ndị ife ọma akwa na-eme na-adị mma ọ nwayọ nwayọ dị nkwa ọ ka ya emezukwa ya ele afụ o si wee kwee ndị fans mm. ọ ya emezuchasị ya ise igbo bụ igbo iwe chi ya zere ana m agọrọ ụnụ ncha niile ọfọ ọfọ anyị gọrọ tata bụ ọfọ onye ọbụla this year ya bụ a year of joy in your life so ife bụ ife na-akpa gị this year ị ga-enweta ya Hmm, ka ị na-eje ebe ahụ ị na-agba mbọ from today ọ ya-ebido salụba ọkụ ife ọbụla ị na-eme n'ụwa asịkwa na igbuo mmadụ ma ịkpaa mmadụ

Bịanụ ka ị fụ Akwa Ọba. Nọmba anyị bụ 09090941375. For onye chọọ ka ọ fụ Akwa ma ọ for onye chọọ ka ya ya na Akwa kwuo. adịrị ụnụ ncha mma asị kpọrọ m ndị agha ka mgbe agha a adịrị onye ọbụla mma open door n'isi nwoke n'isi nwaanyị divine connection aka nri na aka ekpe ife bụ ife ị yọlụ chi gị this year ọ ga-eme ya gbaba mbọ ka o nwee onye ị bụ gbaba mbọ na o nwere ka ọ dị na enwere ikolobịa n'anọ ikolobịa n'ise ikolobịa naabọ na family mana o nwere onye na-eme ọfụma o nwere ka ọ dị so ọ nya ka m na-ekwu sị ka ya um, ka i soro na ndị ya-make your family proud ị ma na akụ bụ ilo so ọ bụrụ na ị nwebe ilo n'ụwa ma na ị nwebe ego onye ọgwụ ego a na-ewuru ọzọ maka na enwezi onye na-akọ maka ọgwụ ego na na akụ bụ ilo ị ya-afụ nwanne gị ị ya-afụ nwanne gị o nweghị ife na-ese gị na ya ọ bụ maka na ị goo moto o bido webe iwe bido kụba gị asịrị ọ maka na ị mebego ọfụma so ana m agọrọ gị ọfọ onye so eme ọfụma this year onye achọrọ nkwuta na-agara n'iru ya gazie